Luas maith fé'n chluiche. An ceann seo oibrithe tríd ansan ag David Mangan. Nua Eabhrac ag iarraidh é a bhailiú anois. Tá contúirt an ceann san imithe isteach dtí Darragh Walsh. Deis anso trasna. B'fhéidir go bhfuil seans ar chúl agus tá go deimhin! Tomás O'Connor ag an deireadh. Darragh Walsh a chruthaigh leis an pas. Deis ag an Cabhán an ceann san díreach laistigh den chuaille. Iarracht maith ag Éamon Óg McAllister. Á sárghabháil ansan ag David Mangan. Seans ar scór dhá cheann go dtí seo. Scríobh síos ceann uimhir a trí, ach gabháil den chéad scoth leis Conor Hammersley. Camán curtha in airde ansan ag fear an Chabháin agus fé bhrú. Tá sé tite ansan. Tá brú air agus tá deis ar Nua-Eabhrac ar chúl ciceáilte isteach. Stoptha an bhfuil. Tá sé imithe isteach. Críochnaithe ansan ag A.J. Willis. Fuair sé cúl agus ocht gcúilín an tseachtain seo caite. Ní raibh gá an camán a úsáid fiú. Ag an deireadh, déanta go maith ag Tom O'Meara. Agus luas leis an bpas isteach dtí Adam Loughlin Stones, sin é fear contúirteach, sleamhnaithe isteach anois dtí Darragh Walsh. Walsh ag amharc isteach ar an cúl agus cúl uimhir a trí ansan. Tá na tosaithe ar fheabhas an domhain. Fonn cúl ar Nua Eabhrac anso, an tríú ceann anois. An ceann san ag tuirlingt go contúirteach istigh. Caithfidh an cúl báire teacht amach, roinnt imreoirí in adharca a chéile istigh agus buille éirice, cinneadh an réiteora. Seo chugainn anois buille éirice ag Nua-Eabhrac, an ceann san buailte isteach san eangach agus an ceathrú cúl anois acu. Buille mór é sin don gCabhán ag tús an dara leatha agus ansan bainisteoir Nua-Eabhrac, sin é Richard Hartnett ó Bhaile Uí Thaidhg i gContae Chiarraí. Seo an chéad uair dóibh bheith ag imirt i gcomórtas iománaíochta agus i gcomórtas Lory Meagher tá sé sin tiomáinte isteach agus thar an trasnán ag an deireadh agus sí an cheist anois ag Liam O'Brien, an cúl a thriail. nó bheith sásta an cúilín a thógaint. Is dóigh liom go mb'fhéidir go dtriailfidh sé an cúl. Déanfaidh stoptha go snasta ach an tarna hiarraidh críochnaithe ins an líontán ag Nicholas Kenny agus sin cúl luachmhar ansan don Cabhán. Á chur isteach san áit chontúirteach istigh. Fear an Chabháin sínte. Bhuel, an bhfaca na maoir aon rud? Sea! Bhuel, buille éirice! Liam O'Brien don Chabhán. Cúl ag teastáil go dóite. Seo chugainn é an ceann san, neadaithe sa líontán! Haon a seacht anois ag Liam O'Brien. An bhearna thar n-ais dtí sé chúilín. Cuimhnigh go gcaithfidh toradh bheith againn anso tráthnóna. Smachtaithe go hálainn ansan ag Johnny Glynn. Ciúin go maith tráthnóna. B'fhéidir nach mbeidh sé ciúin leis an gceann so! Ní bheidh go deimhin. An fheadóg dheiridh séidte ansan ag Kevin Parke agus stair cruthaithe anso i bPáirc an Chrócaigh don gcéad uair riamh. Nua-Eabhrac, tar éis Corn Iománaíochta agus Corn Cluiche Ceannais Larry Maher a thabhairt leo anseo. Táimid an-sásta leis, buachan na coirn seo. Táimid traenáil go dian ó mí Feabhra is dócha agus táimid an-sásta leis an lá agus bhí sé, bhí an Cabhán an-mhaith especially towards the end of the game agus táimid an-sásta leis an corn a bhuachaint inniu.